Ijeọma Nkwọ ụtụtụ ọma nụ ụtụtụ ọma nụ tata bụ ụbọsị afọ Cherry Nelson ewena iwe biko call me back ọ bụ na m mesịa this live video ị kpọọ m ya bịa mara gị mma ndị gboo igbo ya bịa dịrị gị na mma tata ụmụ ọdịnana tata bụ ụbọsị afọ afọ tata gaziere gị afọ tata wetelu gị ọganiru afọ tata fọta nke ọma tata bụ ụbọchị anị anị chebe gị chebe ezinụnọ gị anị gọzie gị gọzie ihe ọbụna i bitụrụ aka ebe ọ bụna ị nọ wee na-esonyelu m n'ife ngosi a na live video a m na-eme tata bụ afọ asị m ngu i ji eko ya akwana asị m ọ bịara egbu gị ya gbuo onwe ya onye isi gị na-awa aja ga-eji nke ya chụọ ọganiru ọganiru ka m na-agọrụ gị n'ụbọsị tata bụ afọ nwaode angela ife ọma meelụ gị meelụ gị na ezinụnọ gị ọmaka meelụ gị onye nke m tata mepere gị ụzọ ụzọ ọbụna chiri echi n'ime ndụ gị ihe ọbụna bụ ihe isi ike dị n'ime ndụ gị asị m afọ fọtara gị ọgazi ọgazi afọ fọtara gị mbunye enu afọ fọtara gị nnwere onwe ya bịa mara gị mma tata gị bụ onye gboo igbo ya bịa gaziere gị gị bụ nwa ọdịnana ka cheta na onye ka na-anụ onu ya bụ onye nke gị eze nwanyị ọma mmiri ochendo ebe ị ka si anụ onu m bụ na Ọkịja ihe a ekwentị ka m nwere 081 861 13606 ya bịa mara gị mma n'ụbọchị tata isee o nwere obere ihe m chọrọ ka anyị kọwaa n'ụbọsị tata bụ afọ ọkpụkpọ oku gị anya ife ndị nwere ike ime ihe ndị nwere ike ị na-afụ na ndụ gị ihe ndị nwere ike ị na-afụ n'ebe ị nọ ma ọ bụrụ network na-enyekwa nsogbu tata mana anyị ga na-eme yes chidimma nnamani ọmaka mere gị okwu m na-ekwu bụ consequences ife ndị nwere ike ị na-afụ na ndụ gị ma ọ bụ na ị neghalụ ọkpụkpọ oku gị anya ife ndị nwere ike ị na-afụ ebe ị nọ ma ọ bụ na ịgbakụta ọkpụkpọ oku gị ịgbakụta ọlụ gị ịgbakụta ebe e siri kpọọ gị oku ịgbakụta ife ndị ị kwesịrị ị na-eme ịgbakụta ya azụ ife ndị i wee- ị ga-ebido na-afụ n'ime ndụ gị ịgbakụta ebe chi gị chọrọ ka ị nọlụ akala aka i jiri wee bịa ụwa onye ọbụla nwere akala aka onye ọbụla nwelu ife bụ purpose o nwere onye bịara ụwa na nkịtị your reincarnation to this realm your reincarnation n'ụwa ị nọ nwelu reason i ji wee bịa o nwere ife purpose o nwere your mission i jiri wee bịa ụwa and ọ bụrụ na ife ahụ i ji wee bịa ụwa na ịgbakụta ya azụ ọ bụrụ na ife afụ i jiri wee bịa ụwa na i leghara ya anya e nwelu ọghọm ga-abịa n'ụzọ gị enwe o nwere ife ndị ị ga-adị na-afụ n'ime ndụ gị bụ ife na-ekwesịrọ ma ọ bụrụ na ịgbakụta ọkpụkpọ oku gị azụ ụfọdụ ndị na-enye reason dị iche iche bụ ife melụ fa ji gbakụta ọkpụkpọ oku ha azụ ụfọdụ ga-asị network na-edisturb kwa too much tata ọ kakwa njọ taa ụfọdụ ga-asị gị na ihe mere na ha ga-eji wee zaa oku a kpọrọ ha ụfọdụ ga-enye reason dị iche iche na ọọ ihe a mere na ha ga-eji wee zaa oku n'ebe a kpọrọ ha oku dịka nwaanyị the thing na-apụtakarịcha ife n'ebe nwaanyị nọ nwaanyị nwelu spiritual gift nwaanyị nwelu spiritual call ọ bụ na ọ na-afụ ihe dị aṅa dị aṅa n'ime ndụ ya o bido jụba ese n'ịjụ ese ahụ a na-asị ya na ị nwere spiritual call ị nwere ọlụ enwere purpose enwere mission i jiri wee bịa ụwa na ife dị ntụ a dị ntụ a bụ ihe ị kwesịrị ime mgbe ọ dị ntụ a onye ahụ ebido nyebe reason dị iche iche ọ gaghị eji wee mee ọkpụkpọ oku a ọ bụrụ nwaanyị ọ sị gị ya na- ya ọ na-eche na o nwere ike ya je- ya mee ihe a na di ya ma mbịa na ya ma nnụ di ọ sị na di ya ma mbịa na ọ bụrụ na ya zaa oku a na ọ- na na ya ma nnụ di na ụmụ nwoke ga-agba ọsọ ebe ọ nọ ọ bụrọ eziokwu ọkpụkpọ oku gị ịnọ n'ebe akara aka gị dị ga-emepelụ gị ụzọ ịnọ n'ebe akara aka gị dị ga-attractịrị gị favour ịnọ n'ebe akara aka gị dị ga-eme ka ife ụwa dịrị gị mfe ụfọdụ ka a ga-akpọ ọlụ fa n'ụzọ ọdịnala dịka nwaanyị fa sị na ha pụta full ha pụta dịka onye ọdịnala na nwoke a ga-ekwe anụ ha ha pụta dịka onye ọdịnala na ụmụ nwoke ga-agba ọsọ ụmụ nwoke a ga-ekwezi abịa onye ahụ nso ọ bụrọzi na this era ọ bụrọzi kịta a nọ n'ime ya onye ọbụla amabago ife brainwashing emere anyị onye ọbụla ewekibego up awakening ife a nọ kịta bụ awakening era onye ọbụla na-etetazi n'ụla na-afind out the truth ị fụ na those people a na-asọ asọ ọ wụ like before a fụ onye na-eme eze nwanyị a fụ onye na-eme owu mmiri ụmụ ihe dị ntu a a fụ onye na-eme ife ọdịnala a na-agbara onye dị ntu ọsọ people a na-escare away from the people na-asọ onye ahụ oyi ọ bụrọzi now ụfọdụ ihe na-eme ụmụ nwaanyị asị na fa ma nlụ ọrụ a kpọrọ ha bụ onye ahụ na-eche ya ga-anụkwa di ọ bụrụ na ya jee lụba ọrụ ọ bụrụ na ya pụta ife n'ọrụ a ọ bụrụ na ya lụba ya ntu ahụ esi kpọọ ya maka na onye ọbụla nwere ọkpụkpọ oku bụ na usoro ọdịnala ka esi kpọọ ya ọ dependịzi ka i si wee tinye nke gị onye ọbụla ndị ichie na-akpọ onye ọbụla mmụọ na-akpọ oku bụ n'usoro ọdịnala o nweziri ike onye ahụ asị na di ya ma mbịakwa ka ya chenjie ya ka ya tọnụọ ya ka ọ dị n'usoro ọzọ na-abụghịzi usoro eji kpọọ ya oku ụfọdụ ife bụ reason ndị mmadụ na-enwe ha ji asị na fa ma nza ọkpụkpọ oku a kpọrọ fa ụfọdụ ka na-ege ntị ife ndị mmadụ ga-ekwu ụfọdụ ka na-ege ntị ihe nwanne fa ga-asị fa ụfọdụ ka na-ege ntị ihe ndị enyi ga-agwa ha agwalụ m gị na mgbe ọbụla ị realize na ụwa ị bịara na ọ sọsọ gị wee bịa ya na ị bịara ụwa gị and na ụwa ị bịara enwere ife ị bịara ime na ya you need to act fast ị kwesịrị ịkwụ na akala ụwa gị mebe akala ụwa gị na-eneghị nwoke maọbụ nwaanyị anya n'iru ụfọdụ na-eme people obi dị ajụ ha oyi ị ga-afụ onye ga-enwe great gift ị ga-afụ onye ga-enwe onye a divine gift ọ na-asuppress ya due to ife ndị mmadụ ga-ekwu kee ife kee ka ndị mmadụ ga-esi wee fụtaba ya ọ bụrụ na ya mebe ife a ọ bụrụ na ya zaa oku a kee ka ndị mmadụ ndị nọ n'akụkụ ga-esi afụta ya obi ebido ịjụ onye ahụ oyi onye ahụ ebido na-agbagharị ka ya suppress ya that gift ị nọrọ na bondage ị nọrọ na afụfụ ife m na-agwa gị ihe a bụ ọ bụrụ na oku a kpọrọ gị ọ bụrụ na ị nwere this great gift m na-agwa gị ọ bụrụ na ị nwere this divine call m na-agwa gị you can never run away from it ọ gaghị ekwe gị ịgbapụ na ya ị gaghị agbanarịnwu ya n'ọsọ ihe a bụ reason some people na-enye ha sị gị kelee ife ndị mmadụ ga-ekwu kelee ife ndị be anyị ga-ekwu kelee ife ndị mụ na fa gụlụ akwụkwọ ga-ekwu ndị niile anyị na-eche ihe ha ga-ekwu o nwere onye so gị wee bịa ụwa gị mgbe gị na otu gị ga-anụba mgbe gị na mmụọ ndị kpọrọ gị ọlụ onye ọbụla a kpọrọ ọlụ nwere mmụọ kpọrọ ya ọlụ o nwere alụsị melụ gị dibịa o nwere ndị melụ gị eze nwaanyị o nwere ndị mmụọ o nwere mmụọ ndị debere gị n'ọnọdụ ị nọ o nwere mmụọ ndị debere gị n'ọkwa ị nọ o nwere mmụọ ndị mere gị ordained site n'afọ nne gị from your mother's womb before ị pụta ụwa e nwere forces so gị ndị niile ị na-ene anya gịnị ka fa ga-ekwu ndị niile ị na-ene anya kelee ife fa ga-asị gị ndị afụ esoro gị fa mara nkwa i kweta ha amarụ your oath of life ndị dị etu a mara iyi ụwa gị ha amara ife gị na chi gị kwetalụ i wee pụtaba ije ụwa gị ị bịa na-ege ntị gịnị ka onye a ga-ekwu ị na-asuppress your divine gift ị na-ebutu na-agbanarị mmụọ ndị so gị na-akụchigha mmụọ ndị so gị azụ due to ife e nwere ike ịsị gị due to ife e nwere ike ịgwa gị ife ọzọ na-emekwa mmadụ bụ reason some people na-enyegasị na-eme fa na fa ada ekwe aza oku a kpọrọ fa n'ụzọ ọdịnala ụfọdụ bụ ife ifele ha sị gị na ọ na-eme ha ihele ha na-ezo ezo ụfọdụ bụ- ụfọdụ bụ ndị ọdịnala fa na-ezo ezo ụfọdụ ndị na-ahịa mmụọ mana ha na-eme nke fa nke nzuzo ka a ghara ịma ifele o nwere ife ifele o nwere shame dị na ị na-eme ọdịnala ọdịnala nna ifa ntọnala nna gị fa ife ndị gboo debelụ gị nwata tota ọfụ ife ị fụrụ n'aka nna nna ifa onwero shame dị ya nụ ị ga-adị proud na-eme ya some people bụ ifele fa na suppress their gifts ọ na-ata fa afụfụ some people nọ na bondage great bondage na-ata afụfụ due to na ha jụrụ na ha ga-eme ihe asịrị ha mee ha jụrụ na ha ga-aza oku asịrị fa zaa ha nọrọ n'afụfụ ya ruo tata ha nọrọ n'ihe iru uju ruo tata ha nọ na bondage ndị afụ ị na-emere ifele all those people ifele gị na ị na-eme ihere ka ha ghara ịma ihe ị na-eme ha marụzi ọnọdụ ị nọ na even fa ga-eso na-achị gị ọchị they will not know what you are passing through ndị dị ntu agaghị ama ihe ị na-agabiga n'ime n'ime no matter how you try to cover it otu ọbụla ị si try ka ị suppress ya ka ị cover ya ị fụ na ị ka nọ na bondage anwa ị ka nọ n'afụfụ anwa ị na-ata ndị ahụ ị na-emere ihere will not be there to see what you are passing through ha agaghị anọ ebe ahụ ka ha hụ ihe ị na-agabiga o nwero ife ifele ma ọ bụ ife mụchi mụchi dị na ị na-eme ọdịnala ọdịnala bụ ụzọ ndụ kwụba aka gị ọtọ egbochinala mmadụ ebunalụ mmadụ ife ọjọọ n'obi esikwụla ọtọ ifele na-eme gị n'ọdịnala ị ma na ị na-eme ya nke ọjọọ ifele na-eme gị n'ọdịnala ị ma na enwere motive ọzọ dị gị n'obi iji eme ya mana ị bịa pụta full wepụ shame wepụ ife ndị mmadụ ga-asị gị ị fụ na onweghị ihe ọbụla bụ ihe ihere ị kwesịrị ịfụ ị fụ na onwero ife na-eme gị ihere ebe mmadụ nọ you will be proud yes i am a traditionalist enwere ife ikwute ya another reason na-eme ndị mmadụ fa ji asị na fa ama mme bụ family background ụfọdụ ndị bụ ndị amụnyere n'ime ụka dịka anyị nwa ụfọdụ ndị bụ ndị tota nụ ọ bụrụ n'ime ụlọ ụka ya amụnye fa n'ụka ha bịa too because na mmụọ ndị so gị achọrọ ịma na amụnye gị n'ụka mmụọ ndị ife so gị achọrọ ịma ebe amụnye gị mgbe ha chọọ ibido manifest ba mgbe mmụọ so gị chọọ ibido lụba ọrụ o nyebe gị nsogbu ọ chọba wee agwara m gị na agwụ dị nya agwụ bịa na ọ bịago ada ekpeta ya n'ekpere ị gaghị agbata ya n'ọsọ ebe ọ sọrọ gị nọlụ ọ ga-achọrọ gị bịa mgbe ihe dị ntụ a bidozi mebe gị ị bido na-agagharị e nwere ike mgbe izu ọ na-eme were ekpere na-eso ya ị na-aga n'ekpere na-achụ ya na-aga n'ekpere na-eso ya at a stage ị chọpụta na ọ wụzighị ihe ekpere ga-eme i bido chọwa ụzọ gị n'ọdịnala o nwere ike a mụnye gị n'ụka i jenurọ ife ọdịnala i jenurọ n'afa even na ị nụ onye asị ife ị nụ onye jere n'afa ị sị na na na onye emegbubego mmadụ ma onye jere n'afa na onye ahụ na-eme ajọ ife onye jee n'afa o jee ka o gbuo mmadụ e nwere ike mgbe ife mekata gị karịa ọ bụrụ ọyị enyi nwere ike kpọrọ gị bịa n'afa ị bịa n'afa e mepee gị anya ị fụta ife na-eme gị ị chọpụta ihe na-eme gị a gwa gị na ihe na-eme gị ebe a na i nwelu this great gift ị bịa cheta your family background ị bịa cheta ebe i si ị bịa cheta na a mụnyelụ gị n'ụka ị bịa sị mba o na a mụnye gị n'ụka na o nwerọ ka ị ga-esi wee mewe ihe dị ntu a ụfọdụ ife na-esechi ha azụ bụ family background fa ife na-esechi ha azụ bụ na ha bụ ndị ụka na ha marọ ka ha ga-esi wee bịa na-ekwu maka ọdịnala so excuse me na ha marọ ka ha ga-esi na-abịa na-agwa people na ha bụzi ndị ọrụ ha marọzi ka a ga-esi afụta fa ọ dịrọ late ọ dịrọ late you can start somewhere ị jụ na ị ma mme nọrọ n'afụfụ ya ị jụ na ị ma mme o debe gị n'ọnọdụ ị ma na-alike as far as na i nwe that gift na ọ dị n'akala aka gị unless ma ọ na ọ dịrọ n'akala aka gị unless ma nke ị na-aforce onwe gị ka ị bụrụ unless ma nke ị just chọọ nnọọ na ị ga-abụ ya nke ọbụla dị n'akara aka gị adị agbata ya ọsọ nke ọbụla bụ ife a kpọ gị ọkpụkpọ oku ị ga-enwe story to tell ị ga-enwe ife ngabiga maka na onye ọbụla a kpọrọ ọkpụkpọ onye ọbụla nwere ọla adị ekwe arụ ọrụ ya bụ otu ihe ị ga-akpa onye ọbụla nwee this call onye ọbụla a kpọrọ ọkpụkpọ oku n'ụzọ ọdịnala ada ekwe alụ ọrụ ha ma nkwe ị ga-amazi stage ị ga-ama level ihe megidere onye ahụ before o kweta onye ọbụla nwere ọkpụkpọ oku ha adị ekwe ihe ọ sọ gị kwuo nwerọ ka onye ahụ kwe especially ọ dị n'ụzọ ọdịnala ntu a onye ahụ agaghị ekwe ga-eme ya until ife ya na ya so emebe ihe mebe ihe mebe ihe that thing bụ your story that time ị na pass through fire ka ị wee pụta as a brand new person ị na-ekwu okwu ị na-ekwu ihe mere gị your own experience ọ wụrọ nke mmadụ sị ọ wụrọ nke ị nụrụ onye ọzọ kọrọ mere ya no onye fụ gị ọ fụ yes na ife ị na-agwa ya bụ truth ọ bụrọ ife ị ga-agbata n'ọsọ ọ bụrụ ife ị ga-eme ọ ya ka m ji na-eme ya na-emesi ọdịnala ike adị m ene anya n'azụ because I know what I pass through ama m ife m gabiga ama m ka m si wee gbagharịa to suppress it ka m ghara ke ka m ga-esi na-aka ụdị ife a ke ka m ga-esi gasịa school m bịa sị na m na-eme dibịa ke ka m ga-esi gasịa school m bịa sị na m na-eme ọdịnala kele ife ndị mmadụ ga-ekwu family background nkọ kele ife my friends ga-ekwu until at a stage m fụ na ọ wụrọ ihe a na-agba ọsọ at a stage m jirizi akwa na anya mmiri na-ayọ biko unu meere m ebere ka m gaa ije after i had a severe accident that would have cost my life onye ọbụla ma m ma the story very well i had a severe accident kaara cost my life just a narrow escape mgbe m fụtaziri onwe m na m nọzi ofu ebe m fụtazi onwe m na ya na abụzi m ngwọrọ i cannot walk enwezi m ike ịga ije ụkwụ agbajiela aka agbajiela i have no alternative m wee reason ọ bụrọ ife ị ga-abịa chebe family background ị nọ na ya nwụọ ụwa ka ga na-aga ị nọ na ya nwụọ ị nọ na ị na-asuppress ya ka ị nwụọ na ya ụwa ka ga na-aga n'iru agwụ na-enye gị nsogbu arapụ gị chọọ onye ọzọ jide maka ụfọdụ na-eche na fa mebe ọdịnala na fa ama nụ di ndị na-emezi ọdịnala ka a na-achọzi achọ kịta ụmụ nwaanyị ndị na-emezi eze nwaanyị na-eme dibịa ka a na-achọzi achọ kịta ị na-eche ife ezinụlọ gị ga-asị ị na-eche ihe a ga-agwa gị cheta that na ọ bụ na ị rapụ ife ọ wụ na ọ bụ akara aka gị ọ wụ na ọlụ ma gị ọ wụ na a kpọrọ gị oku follow due process dị na ya mee ife ndị ị kwesịrị ime dị na ya agbakụtana ya azụ echena mgbe ị bịa o mee gị some people can some people are alive to tell the story ụfọdụ ka o megidere ihe gbuo ha egbuo ụfọdụ ka o megidere ife fa bụrụ ndị a na-akwa na wheelchair ha bụrụ ngwọrọ tata echena ka o ruo that level some people ka o mere gbapụ fa ala fa na-ayi ala ọ bụrụ ọkpụkpọ oku a kpọrọ fa fa jụrụ na fa ma mmenati ya due to ife a ga-ekwu due to family background e nwere consequences ndị ị ga-afụ ma ị neglect ife gị na fa so ka o si eme onye abụrọ ka o si eme ibe ya ka ọ ga-esi jide gị abụrọ ka ọ ga-esi jide mụnwa ọ bụrụ na i welu ife malụ gị ọ bụrụ na i welu akara aka gị i welu destiny i welu izu gị na chi gị debe n'ụsọ wee sị na ọ bụrọ ife na ị ma mme o nwere ndị ọ bụlụ ọya ọnwa ọbụla fa nọ na nyanya ọnwa ọbụla ị ya nke a taa ị ya nke echi ị na-agagharị from ụlọ ọgwụ to ụlọ ọgwụ ị na-agagharị ebe dị iche iche ị na-agagharị ụlọ ekpere ha ga-ekwe agwa gị the real truth ife na-eme gị ha ga-ekwe agwa gị na ebe ihe na-eme gị si ị nọdụ n'ọya ị nọdụ n'aka nkụcha ị na-aya ịya nke a i nwerọ rest from year to year o nwerọ mgbe ị ga-anọ sị na arụ gị zuru gị ị nweghị rest your spiritual gift i neturu anya your spiritual gift ị debere n'ụsọ your spiritual gift ị sị na ọ bụrọ ife nwere ike idebe gị n'ọnọdụ nyanya ọ bụrụ na ị jụ na ị ma mme agwụ gị agwara m gị na agwụ bịa na ọ bịago if you are called you are called o nwerọ ebe ị gba ọsọ eje na ị ma mme ya na ị ma mme ya bụ o megide gị ihe megide gị ihe o nwere some people o megidere ha nwụọ anwụọ ị bụrụ onye mụtara nwa ọ baa na nwa ọ ma nna o nwerọ ife ga-eme ka agwụ gị gbaa ọsọ o nwerọ ife ga-eme ka ọ naa o stress ba gị ị jụ ọ chọọ nwa gị ọ ga-ejide family ọbụla ọlụ dị ọlụ anụwa na-ama ama na-adị na lineage ana dibịa eze nwanyị ọ na-adị na lineage ọ na-eso eriri ọ na-eso na lineage ebe ọbụla ọ batara ọ batana ọ bụrụ na i mebe sị adị m eme adị m eme ị bụrụ onye mụtara nwa ọ baa na nwa ewere ụmụaka gị na-afrustrate gị ị na-afụ ụmụ gị arịrị a na-egbu gị ụmụ gị agaghị anọ ebe ha kwesịrị ịnọ ụmụ gị agaghị enweta ihe ndị ha kwesịrị inwe all your effort ga-adị in vain ebe ị jụrụ na ịma nrụ ya na ịma ntọpụ ndị asị gị tọpụ na ịma ntọna ndị i kwesịrị ịnapụta na ịma nnapụta fa ọ ga-aba n'ụmụ gị ị bụrụ onye amụbeghị nwa ọ bụrụ na o mebere gị ihe ị bụrụ na ọ na ịbụ a youth na ịbụ nwa agbọghọ or na ịbụ nwa ikorobịa o megide gị ife agwụ emegide gị ihe ị jụ na ịma mme onye ahụ abụrụ onye nwụrụ anwụ ọma nna you are coming back ị ka ga-reincarnate akara aka ụwa gị n'imerọ ị na-abịakwa ọzọ ime ya ma ị chọrọ ya ma ị chọrọ ya ọ bụrụ na na ọ dị na family unu ọ ga-apụkwa o- o megide gị ife gbuo gị egbuo ọ ga-arapụ gị chọkwa nwanne gị ọzọ ọ ga-ejide and ka o ji nwanne gị ahụ ọzọ you are coming back ị ga-reincarnate ị ga-anachighata kwudokwa ife afụ imesirọ ihe ahụ imerọ ihe ahụ ịgbakụtara azụ ọ ga-echighatakwa na ị ga-echighata na-eche ya ọ na-eche gị you are coming back to meet it ya ka ịbịakwa mitie ihe ahụ ihe ahụ ịgbapụrụ ọsọ ka o megidere gị ife ị pụọ inwee nwanne ọ ka na ya ọma mpụ agwara m gị na ịneghara anya gị nwere ike idebe gị n'ọnọdụ nyanya ịya nke taa ịya nke echi ọlụ gị ịneghara anya nwere ike idebe gị n'ọnọdụ poverty n'ọnọdụ ụbịam o nwere ike akara aka ga-abụ na site na ọkpụkpọ gwagwa gị na your gift can make or mar you Ọ sị m those that are married that just discover she's eze nwanyị and in her late 40s can the person start? You can start. Ị ga-ebido mgbe ọbụla ị chọrọ ibido. Ana m afụ a lot of people ndị chọpụtara n'oge ndị chọpụtaziri late. ọ bụrụ ma oku akpọrọ gị ị ga-aza ya mana ọ dipendịrị mgbe iji za ya ụfọdụ bụ ndị zaziri nke ha late ụfọdụ bụ ndị o mebichagoro ihe ha wee bịa kweta ụfọdụ bụ ndị ọ nagoro n'iyi ha wee bịa kweta ụfọdụ bụ ndị ọ chụnagoro na di ha nụọ di ha pụọ ha nụọ di ha pụọ before ha ị ga-ekwe n'ute ekwere mana ọ dipendịrị mgbe i jiri kweta o nwere ndị o mekatagoro ife fa anụọ di ugboro ịtọ pụta ha ma bịa chọpụtazie kwetezie ha chọpụtabuo na mana ha ekwetarọ ha che na ihe a ga-emepe emepe ihe a ga-ekpuchi ekpuchi mgbe ọbụla iji mgbe ọbụla o ji mewe gị ihe i kweta start it soro due processes enwere processes mmadụ na-aga o nwere processes o nwere stages ị nwere ike ịga before ị bụrụ yes na ị bụrụla dibia ị bụrụla eze nwanyị some people dịka ajụ mmadụ na-ajụ m enwere some people na enwero trace onye a sị kee ka dibia si maa ya o nwere ike jee n'afa sị ya na ọ bụ dibia or na ọ bụ eze nwaanyị ọ na-asị kee ka ọrụ si maa ya na nne ya abụrọkwa dibia dibia adụrọ na lineage ha there are people like that enwere ndị dị ntu ahụ na dibia adụrọ na lineage fa na ruo n'ebe o chetara ebe na papa ya abụrọ dibia side mma ya kwanụ nne mụrụ mma ya abụrọ dibia na o nwere ka o nwere onye ibu na oyi na-agosi nsi nwere onye ibu na chighatara azụ o nwere agwụ chighara azụ o nwere onye na-emebu dibịa nwa mana maybe na o teena ezigbote aka o teena ezigbote aka onye ahụ pụrụ onye ọbụla ebidozie bụlụ onye ụka onye ọbụla ebidozie bụlụ onye ụka bidozie jebe ụka ị fụ na onye dị ntu enwere ike lineage fifth generation o nwezighị onye ma maka ihe dị na ihe dị na ọdịnala onye ọbụla na-emezi ife ụka ị fụ ị nọkata ofu onye onye ahụ ji asị anọ ya na ọ bụ dibịa dibịa mara ya enweburu ntọala enweburu agwụ dị na ngwuru ahụ chighatara azụ enweburu ntọala ọdịnala dị na ngwuru ahụ chighatara azụ ọ ya bụ onye a ga-asị gị na enwero trace nne ya abụrọ dibịa nna ya abụrọ dibịa ị jụọ ajụjụ well well ị nọlụ with ndị okenye ịnọ ị na village jụọ ajụjụ ọfụma ọfụma ị ga-achọpụta na mgbe gboo gboo gboo gboo na enwere dibịa biri na ngwuru ahụ agwa m gị na agwụ bịa ọbịa ka ọ ga-eji aka ya na-erugharị na-achọ ọ bụrọ gị ga-achọnye ya onye ọ ga-eso ọ bụrọ gị ga-egosi agwụ sị ya soro onye a o ji wee bụ na ọ bụrọ ife a na-eme force ọ bụrọ ife ị ga-asị ka m bụrụ ya agwụ ga-eji aka ya chọrọ onye dị ya mma agwụ ga-eji aka ya chọrọ onye ya chọrọ chọrọ onye ọ laikiri onye dị ya mma onye ọ chọrọ ka o mekwa ya ọ onye ahụ ga-emekwa ya agwalụ m gị na ọrụ ị rapụrụ ọrụ gị ị rapụrụ nwere ike idebe gị na poverty o nwere ike idebe gị i nye mmadụ ego ịkwụ gị abụrụ problem o nwere ndị bụ na akara aka ha bụ through ọrụ gị ka ị ga-esi bụ mmadụ tụrụ akara aka gị ahụ ka ị ga-esi chakee tụrụ akara aka gị ka ndị mmadụ ga-esi malụ gị tụrụ akara aka gị ahụ ka ị ga-esi gaa far in your life agwazie gị ife bụ akara ya ahụ ị sị na ị ma mme ya na o nwere ife mekata ka ị mee ya i weli ya debe na ahụ ka i weli ya debe n'ụsọ sị na ọ bụrọ ife ọrụ gị ị neghara anya nwere ike idebe gị na poverty ndị ị kwesịrị ịka mma aka gị mma ndị kwesịrị ịna-enye enye ị na-ayọ fa ayọ onye na-enye enye abụrụzi onye na-ayọ biko biko abụrụzi onye na-ayọ ayọ ọ bụla ife so gị ị gbakụtara azụ ọ ga-edebe gị nọị na poverty nọị n'ife isi ike ọlụ gị ị sị na ị ma mme ọlụ gị ị gbakụtara azụ ọrụ gị ị rapụrụ nwere ike ibutelu gị disgrace and shame akala ụwa gị ị netulu anya akala ụwa gị ị sị na ọ bụrọ ife nwere ike ime gị ibutelu gị disgrace butelu gị shame butelu gị ife ifele ghasaa your life ghasaa ndụ gị butelu gị ife a ga-eji na-akpụ gị n'ọnụ butelu gị ife ụwa ga-eji na-eme gị nkọcha butelu gị ma onye kwesịrị ịgwa gị okwu agwa gị okwu ọlụ gị ị neglect ọlụ gị ị rapụrụ nwere ike ime gị backwardness ibe gị na-aga iru ị na-aga azụ ọ ga-eme gị ị dee exam daa akara i ji bịa ụwa nwee ike ọ chọrọ ka ị gaa that direction ị na-aga ị na-aforce yourself maybe nọ ihe a na-etrend ọ ya na-ewu ị chọọ ka ị soro n'oyi na-aforce onwe gị ị na-ede exam ị na-ada ị na-ede exam ị na-ada ị fụ na at the end of the day na ị na-ana azụ ị ka nọ ebe ị nọ ọrụ gị ị rapụrụ your spiritual gift ị sị na ị ma mme ya gbuo gị egbuo na ị ma mme ya o nwee ihe ọ na-eme gị ya mee gị na ị ma mme na ti eme ọ sị na ya ya-egbu gị egbu ya gbuo gị na o nwere ị ma nkwe o nwere ike idebe gị n'ọnọdụ ịfụsi anya ị na-eche na ndị village people na-achụgharị gị ị na-eche na ụmụnna gị na-egbu gị ị marọ nọ ife so gị ị marọ nọ ife gị na fa so debelu gị n'ọnọdụ ahụ ị nọ n'ime ya the earlier the better ọ bụrụ na ị bụ somebody nwee spiritual gift activate it ka ọ nọ ya ọlụ on your own onye ọbụna nwelu that gift ga-amata ị ga-achọpụta ya sef right from mgbe ị ka bụ nwata onye ọbụna nwelu this great gift m na-agwa gị ị ga-abụ a strange person mmadụ ama nkọwanwu gị mmadụ ama nkọ ụfọdụ ga-asị na o nwelu ka omume gị dị friends nwere ike ịsị na na ada ada ama character gị ama amarọ ife ị nwere ike ime at the next minute nne ọzọ benita yes mmadụ ịhapụ ọkpụkpọ oku ya nwere ike idebe gị n'ọrịa debe gị na mfuju anya ọ ga-eme ya ihe ị ga-eme bụ ịnachigha azụ ị nachigha azụ gbakwuru mmụọ ndị gị na fa so trace be your root through afa consultation i nwee an elderly person in the village gaa be nna gị gaa be nna gị na ọ dị be ndị dị agwụ malụ gị ife a ga-abụ agwụ be nna gị maọbụ agwụ ndị be nne gị you need to go back to your roots i bidogodo unite ya with the forces gị na fa so chọpụtagodo usoro e ji agọ ọjị n'ọdịnana na omenana igbo na-akpọku mmụọ ndị gị na fa so ya bụ first step

onye nọ gị ụwa batazia ọ kpọtabazie mmụọ ndị ya na ya so o ji wee bụ na afa na ada ejesi ejesi ada abịa n'afa once gbaa ife niine i ji maka ya wee bịa ị ma mgba ada agba afa once ọ gradually it's a continuous process ị dị determined ị chọpụtagodo onye ụwa gị kpọruo onye ụwa gị ụnọ onye ụwa gị nata n'ụnọ onye ụwa gị bata n'ụnọ o wepụtazi aka o ji bịa ị malụ ebe ọlụ gị gbanye agwụ ga-eme gị dịka orabueze chidimma ọ ga-eme ya i lesịa afịa ị ma mfụ ife i leta ọlụ malụ gị ga-eme ya because ọ bụrọ ebe a kpọnye gị ọ bụrọ ebe a chọ ka ị nọlụ i lesịa afịa afịa gị aghasasịa ị na-achọ ego gị achọ ị na-asị na a na-ezu gị oshi ị marọ na ọ na oshi mmụọ ka a na-ezu gị a na-ezu gị oshi na mmụọ ọ na-eme ya if you are called ị ga-ebido notice ya from mgbe ị peeli mpe ị ga na-afụ strange things on your own before i jebeli n'afa before ọ dị right from mgbe m pere mpe ama m na mmadụ m nwere ka ọ dị ama m na o nwere ụdịrị onye m bụ na ọ na m aghọtara ife ahụ na-eme m right from ọ ma na o nwere ụdị mmadụ m bụ ọ ma na enwere m ike ịpụta n'ụtụtụ dị healthy before ehihie m- m- m na- ọ ọ dịka m na-achọ ịnwụ anwụ ọ ma na m na-ekwu okwu on my own na-akọrị nkọrị n'onwe m enwere m ike ịnọrọ onwe m n- na mgbe m amabụ ihe mgbe m ka pere mpe I will see myself in the mirror I will just m fụ onwe m na midst of people but onye nọ m n'akụkụ agaghị afụ ndị ahụ I will be talking on my own ọ na-eme m nke abụgo megide m mara ihe ka ahụ megidere m mata onwe m fụ na na o nwere mgbe m na-ada down yes ị sị na ị na-eme makeup artist but o nwere onye kụziri gị ọ wụ akara aka gị ọ ebe ahụ ka chi gị chọrọ ka ị nọrọ ife ọbụla gbalụ gị ama you do it with ease ị needrọ ịdọkasị arụ na ya ihe ọbụla bụ ọkpụkpọ oku gị ị ga-eme ya with ease ị needrọ ịta afụfụ much na ya ị needrọ ka ị stress ya yourself na ya ị fụ ya ọ na-aga ị fụ ife ahụ ọ na-agara gị n'iru ị mara ị chọtara ebe akara aka gị dị ị mara ị chọtara that particular place e siri kpọọ gị ọrụ ị ga-ama n'onwe gị dịka ndị na-ajụ m how will I know

yes ị ga-afụ ka nlọ gị si aga ị nwere ike nweta onwe gị na nlọ ebe ị na-agwọ ndị mmadụ ebe ị na-agwọ ndị arụ adịrọ fa na-enwere onwe fa ọ dibịa mana o si na part e si kpọọ gị o nwe ndị na-esi mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa o nwe ndị bụ mgbọrọgwụ ka fa na-esi n'ebe a ka a si kpọọ ha depending ebe ọrụ gị danye depending of depending na mmụọ ndị kpọrọ gị ọrụ o nwere onye bụ na ọ bụrụ na mmadụ bụ ọgbanje ọ bụrụ ọ bụrụ onye ọbụla bụ ọgbanje bụ onye a kpọrọ ọrụ mba ọ bụrọ anybody bụ ọgbanje bụ na akpọrọ gị ọrụ ọ bụrọkwa na onye ọbụna onye otu ọ bụrọ onye ọbụna bụ onye otu n'ịbụ onye otu mmiri ma ọ n'ịbụ ọgbanje ọ bụrọ onye ọbụla bụ ya bụ onye akpọrọ ọrụ ịkpọ mmadụ inwe call dị iche ọ nwere onye bụ onye mmiri ọ bụ just setụlụọ ndị otu gị mebekwa business ị na-emere onwe gị e nwere onye bụ ọgbanje ọ bụrụ setụlụọ ndị gị na fa so recognize ndị gị na fa so recognize ya ife so gị bịa ụwa kpọruo chi gị ụlọ nye otu gị ife na-amalụ mmụọ ndị gị na fa so nzu na-atụ ọjị gị na-agọ ọjị gị ị na-emekwa business ị na-eme enwere some people na-alụ ọrụ oyibo but ha bụ ndị ọdịnala fa na-agọkwa nzu na ọ bụrọ n'ịbụ onye mmiri bụ n'inwere na na akpọrọ gị ka ị bịa nọrụ full time lụba ọrụ ọ dị iche iche depending na ebe akara aka gị daba ị na-esi ọgwụ ị na-ana nwa ma all these people ị fụ na-ana nwa ọ dịbalụ mgbe gboo nke a bụzi nurse kịta nke a na-akpọzi mmadụ ịbụ onye nurse or midwife ọ dịbalụ mgbe gboo onye ime mebe na sị jee kpọọ ndị na-ana nwa ha bịa naa onye ahụ nwa onye arụ adịrọ a baa n'ọhịa kpata ọgwụ sie nye onye anwa ị ga-ama na ị nwere call on your own ị ga-achọpụta ụdị mmadụ ịbụ n'ime onwe gị ị malụ yes na ị nwere call onye ọbụla nwere call you do things with ease ebe afụ akpọ gị ọ bụrụ na ịbụ onye na-agba afa ịbụ na ọ dibịa afa na na ya na agwụ gị bụ agwụ afa ị ga-eji ihe ọbụla gba afa o nwe ife i nee mmadụ anya ị na-afụ ihe na-eme ya i nee mmadụ anya ị needirọ ya ị ga-eme consultation ị ga-agba afa ebe ọbụla ị nọ the only thing you need is to concentrate ị concentrate ye mmụọ ndị gị na ha nọ ị na-ene mmadụ anya a na-ezi gị ozi ife na-eme onye ahụ ị ga-anọ anywhere gbaa afa gị ọ bụrọ iwu na ọ mgbe i ji bịa chịta ihe afa gị ma ọ dị gị na ọ bụrụ ọnatara chi gị ị ga-eji mmiri nkịtị gbaa afa ị na-ene anya na mmiri na-afụ ihe na-eme mmadụ ị na-ene anya na mmiri na-afụ ihe na-eme mmadụ ị ga-achị nte nwa aja were gbaa afa ma ọ bụrụ ihe ọwụna bụ ihe si gị na chi ọ ga-adịrị gị easy to do you need no struggling or stress ime ya yes ma onye na-alụ nurse ma onye na-alụ midwife onye akpọrọ onye ahụ nwe ya gift onye ahụ nwere ebe a kpọrọ ya ọkpụkpọ oku ya ị neglect ya ị sị na ọ bụrụ ife o debe gị na ọ ga-akọsoro gị so many things ị na-eche ife ndị mmadụ na-ekwu ị na-echekiri ife a ga-agwa gị ọ bụrụ na nlọ gị ka na block na ide afụ nlọ gị ide aghọta nlọ ị na-alọ ịlọsịa nlọ na ide aghọta ya agwa gị na imesịa nke iji ọjị mee mana nlọ gị edobeghị anya jee afa ka ịmalụ mmụọ na-ezu nlọ gị ka ịmalụ mmụọ na-akụpụ nlọ gị mmụọ na-ewepụ nlọ gị ị na-alọ nlọ fa na-ezu ya ị na-alọ nlọ ịlọsịa itete ịma na ịlọlọ nlọ ị na-echezi ife ịlọ ịma ncheta na ti ya dada bụ onye nwelu gift onye ọ na ị fụrụ bu isi dada ya is a great person dada bụ a great person na any field ọ nọ e nwere onye bụ dada akpọrọ ọkpụkpọ oku ịlụ ọrụ n'ụdị ọdịnana o nwere onye bụ dada akara aka ya dị n'ịzụ afịa o nwere onye bụ dada akara aka ya bụrụ ihe ịtụ ihe ọtụtụ o nwere onye bụ dada akara aka ya bụrụ ịgụ egwu ọ bụrọ onye ọbụna bu isi aghịrịgha ọ bụrọ onye ọbụna bu isi dada bụ onye ga-anọ ntu a n'usoro ọdịnana na omenana igbo o nwere onye ga-abụ dada natural dada original dada from the womb original dada onye bu dada wee bịa ụwa ya busie kpụọ once a dada is always a dada ma ị na-ebuzi ya ka i to ma ọ na ide ebuzi ya o nwere ike mgbe i buru ya na ụmụazị a- ịkpụchapụ ya i- i- tozie n'okenye ọ bụrụ na otu ga-enyere gị nsogbu ka i buru dada you can be making your hair ọ bụrọ iwu na ị ga-ebu dada before ọlụ ga-apụta ife ị ga-adị ka otu gị na-adị ọ bụrọ iwu na ọ mgbe iji buru isi dada before ọlụ ga-apụta ife o nwere onye ga-abụ dada ọ nọ n'usoro a na-arụ ya o nwere onye ga-abụ dada ọ na-eti egwu mana onye ọbụna bụ dada bụ a great person na any field ọ nọ onye ọbụla wụ dada bụ nnukwu mmadụ na field ọ nọ na field business ị ga-afụ na nke ya ga-adị iche ọ nọ n'ịkụ egwu ị ga-afụ na nke ya ga-adị iche ọ nọ n'ịzụ afịa ọ nọ n'ọrụ ntụ a ọ nọ n'ọrụ ọdịnala na omenala ndị igbo ọ bụ na ụdịrị ya ka otu ya so otu a ka otu ya si wee kpọọ ya ị ga-afụ ife dị iche ọ bụrụ na ị nọ na period gị hapụ ọjị ọ bụrụ na ị nọ na period na ị nọ na nsọ as a woman rapụ ọjị

agwa gị gaa yọọ mata na ikwu nne dị ile rie nne na ndụ mmadụ cheta na onye ị na-anụ olu ya bụ eze nwanyị ọma mmiri ochendo ọ ka bụ na ọkịja ka m nọ ihiala local government anambra state 081 861 13606 Chills Obi ọ sị na I'm not dada in real life but in my dream I see myself with dada ị nwere ike ịbụ dada mgbe i pere mpe but ị maghị o nwere onye a ga-amụ ọ bụrụ dada due to church mentality akpụọ ya n'oge o nwere ga-amụta nwa ọ bụrụ dada ọ ma nchedị ka nwa a mee year ọ kpụpịa ya na scissors ndị na-ata gị na dada bụ the evil ndị na-ekwu na dada abụrọ ezigbo ife na dada bụ ihe ọjọọ dada bụ onye ajụrụ ajụ dada gị ekwekwana ka nwa gị bụrụ dada ị mụta nwa ọ bụrụ nwa dada sị gị mba ekwekwana ị nwere ike ịbụ such people Chilis Obi ị nwere ike ịbụ onye isi dada ọwụ na amụrụ gị na be ndị ụka akpụchapụ gị ya n'oge enwere ike ịkpụ gị before ị na-ama onwe gị enwere ike ịkpụ gị before ị na-elu a year enwere ike ịkpụ gị before ị na-elu six months some people na-adị determine bụ na ha asị na ọ ma mmekwa akpụchapụ gị ya n'oge mana i tozie na-afụkwa onwe gị nọ na nrọ na-afụ onwe gị na i bu isi agwa gị na onye ọbụla wụ dada abụrụgo onye ọbụla bụ onye isi dada abụrụgo mwepụ adịrọ ya i nwee spiritual call don't be adịna ashamed of it follow due processes mezu ife ndị i kwesịrị imezu ife m ji sị mezu ife ndị i kwesịrị imezu bụ gịnị ka mmụọ ndị a niile gbakwute gị kwụrụ gị n'azụ ka ha wepụrụ gị ife ifele ka ife ifele ghara ịnọ n'ụzọ gị ka ha wepụrụ gị ife ifele maka ị bịa bido ya ị ga-afụ ndị ga-anọ na-ene ka a mara ife ị ga-emeta ọ ga-emeta gịnị all eyes will be on you ya ka m jikwa sị gị na ị ga-efolo due processes ka mmụọ ndị a niile gbakwutelu gị ka ha bata ụlọ ka fa nọrọ ọrụ ka ha lidie gị maka na onye ọbụla ga na-ene ka a marazi ife ga-emenụ onye ọbụla ga na-ene ndị ahụ na-achị gị ọchị ndị ahụ gị na afa gara skuul ndị ahụ gị na afa nọbu na chọọchị everybody will be looking at you ka a fụ ife ị ga-emeta ebe ị sị na ị bụzi onye ọdịnala ka a mara ihe ọ ga-emeta n'ọdịnala ị fụ ya na mmụọ ndị gị na afa so ama ngharịpụ gị ihe ihe ahụ ha chọrọ ka o mee gị ama mme gị Be proud of your roots. ụfọdụ ife isi ike mmadụ na-anọ na ya bụ ịgbakụta ihe gị na ha so azụ ụfọdụ ife isi ike chilis obi yes a kpụrụ gị dada gị n'oge but na ọ dada ka ị bụ a kpụchapụ gị isi ahụ n'oge a kpụchapụ gị ya n'oge ị fụ na i tokwa ị ga na-afụ ya ị ga-amakwanụ ihe a bụ ihe so gị bịa ụwa a dị agbata ya n'ọsọ nwa gị bụrụ dada were mmiri akị na-asa ya isi mana ị kpụọnụ ya ị kpụkwara ya n'usoro ọdịnala mana onye a na-ajụ m ajụjụ ahụ kịta na ya kpụrụ nwa ya isi mana nwa ahụ ka na-enwe arụ ọkụ meeli ya salaka meelu nwa dị etu a salaka mekwalụ ya salaka nwatakịrị dada a na-ajụ ese malụ ọ chọọ n'ịkpụ isi ya otu ya na otu ya o kwekọrịta n'ịkpụ isi ya ọ bụ na ị kpụọ ya na elughu mgbe o ji kwesị ọ na-akụtu glori nwa ahụ ụfọdụ nwa a ga-ebido nwebe iwe na ọnụma whatsapp nọmba m 081 861 13606 081 861 13606 ọ ya bụ my whatsapp nọmba ana m achịkọtazi ọnụ na live vidio m nke ụbọchị tata biko ọ bụ na i nwere spiritual call ezozina ya dada bụ a great child na o nwere dada na-esi na mmiri nwee dada na-esi n'enu ala o nwere dada na-esi na mmiri nwee dada na-esi n'enu ala onye ọbụla nwere ebe o si mana nwa ọbụla bụ dada nwa ọbụla bụ dada wee pụta ụwa bụ nnukwu mmadụ ọ ya bụ ofu ife ị ga-ama bụ mmiri ndada

ọ ihe ọma ga-abịara ga-abịara ị fụrụ ya afụ ọ bụrụ dịka na i tekọrọ ya n'arụ gị ọ bụrụ na nsị ju gị arụ ị fụrụ ya afụ ezigbo ihe ka ọ bụ ezigbo ihe ka ọ bụ ya bịa dịrị gị na mma ngị bụ nwa ọdịnala afọ tata fọtara gị mbuni enu afọ tata meere gị nke ọma biko cheta ọ bụrụ na ị nweta vidio m i share ya yes abụ m dada Stacy Ogbuzọ abụ m dada ebukwaranụ m dada m bunyite ya mgbe m bụ nwata bifo m kpụọ ya abụ m dada mana kịta eburozi m ya otu m kwetere m mebe isi m na-eme ọ ya ka m ji sị gị na ị ga-adị ka otu gị na-adị mgbe m bidoro ọfụrụ achọbu m ịhapụba ka m bube isi m dada mgbe m bidoro ọfụrụ I dropped many things ma ime makeup ma ịfix nails astọpụrụ m ya if you know me like last earlier last year I don't do much of this but m bịa lọọ nlọ ebe m nọ in the midst of ndị otu mụ ha sị m na otu nke a m na-adị abụrọkwa ka fa na-adị m ji na-agwa gị na-agwasi gị ike na ị ga-adị ka otu gị ọ bụrọ mgbe i ji buru dada ọ bụrọ mgbe i ji dị aṅa dị aṅa fa sị m na fa amarọzikwa ka m na-adị adị na otu a m dị abụrọkwanụ otu anyị na-adị

bifo o nwere nke ụlọ ọrụ m dị o nwere ebe m debere ha fa sị m gaa dozilu fa ọnọdụ mụ mee ka ebe fa nọ maa mma mụ mee ka ebe fa nọ dị fancy mụ mee ka ebe fa nọ dị neat na otu mụ na fa so otu mụ bụ otu ndị na-achọ mma otu dị iche iche na otu mụ bụ otu ndị kpee n'anya na onye abụdara ma ọ bụ na anyị bụ otu ndị na-achọ mma ihe ana m achịkọtazi na live vidio m a biko ya mara gị mma cheta na m yọọ gị ọ bụ na ị nweta vidio m i share ya invite ya people to my page eze nwanyị ọma mmiri page ọ ga-amalụ gị mma bido tata wee gaba ọ ga-agaziri gị ihe tata cheta na ọ ka bụ eze nwanyị ọma mmiri ochendo ebe m ka nọ bụ n'ọkịja ihiala lokal gọọmenti ọ dị na anambra steeti otu akara ekwentị ka m nwere ọ dịrọ ịbụọ 081 861 13606 ya gaziere gị n'ụbọchị taa anyị ga-afụkwa n'oge ọzọ ka emesịanụ ise ya gazie ise